calm godi onwe gị down first mgbe ọbụla ị nọrọ ọhụ ya calm godi obodo adịghị mma ichekwe mgbe a kpọrọ ga-akpọ na ozu onye na-eri m
ndị be anyị amen bịanị ka anyị rie nri otu a ka esi edebere ya mgbe ahụ edebe ya n'ụtụtụ edebere ya papa gị n'ụtụtụ i soro ji ụtụtụ rie akpụ anyị nwa bụ ndị na-abụ ụtụtụ akpụ ahụ efieri ya n'ụtụtụ adị very happy a ma sikwadị ya esikwa n'ụtụtụ ahụ sef ekorogodi elu ya ụtụtụ ha abụ ụra
hmm. ofe ọgbọrọ ka unu si hmm. ofe ọgbọrọ na akpụ ogajigodo uche na ya n'ụtụtụ ofe ọgbọnọ na akpụ ihe ọ ọgwụ ụra dị ya oge agụ anyị ri anyị ji ruo n'ụlọ akwụkwọ ihe agbasa akwụkwọ agwa gị na agbasago isi ofe egusi ahụ esiri ha ya mgbe ha na-erila eri na aba asịrị na ofe agwụla ya ha na-adị agwa ndị mmadụ na ezinụlọ mụrụ ụbara nwa Ha. na-erikọrọ ofe ọgbọ- ofe ofe ọgbọnọ ọgbọnọ ya na ezuzi ya na-ezu

ataghị agaghị ya n'ime dị ime ihe ahụ mmiri ọkụ mgbe ụfọdụ o nwere nke a na-akpọkwa Lipton kwa ọ ka dị Mm. abịa were Lipton ahụ mgbe ahụ mma ya were ya were anyị na were anyị na dị nri Mm. na mmiri gbajuo mmiri n'ite were ya tụọ ya tinye sugar Ọ- ọtọ ọnụ ha na ozugbo ihu ya chi ga ha na-egbu nna na ọdị ya dị ọ na-ekpo gwara nke a akpụ akpụ na ofe ọgbọrọ n'ụzọ ụtụtụ a

ọzọ ka ego iri ofe ọgbọnọ ọ sị mba na ọ ga-eri ofe draw Mm, ọ sị mba
onugbu adịrị ya egusi
na ntị ọ ndị na-eriju afọ be ha na be ha si ha sụọ akpụ a na-eme na ya ji iri akpụ a Mm. ndị a bụ ndị big big Big ass. mba n'oge nke anyị na village anyị nwere akpa chọọ m iri akpụ ahụ ebe ekebe ha na choice na nri ịmanụ unu nwe ya ijeriwa na ndị nwa m nke ka ihe erini anyị eri rice rice adịa anyị eri beans mgbe a ji na-emara beans be Christiana ka m sie unu sie tikwe na ahịhịa ụgụ ka echi si anyị Hmm? Ọsọ papa gwa anyị were ndị a bụ ndị big ọ nwere nke bụ na ha afụ dịari nri ya afụ maka ya na-emake choice na nri iwu ị na-emake choice ime ka ya chọọ na ọ dị. agwa m ụmụ m ihe ọbụla esiri rie nye ọ ya bụ na a na-azụ unu azụ i toro oge ị make choice mgbe ahụ mana ịkpatawala ego i were aka Ime gị mee ka ekike n'isi ọ bụrụ ya onwe bụ gị. choice n'isi onwe gị. maka nne ya ị ga na-erigodi ya ka ọ dị ntụ nke m menwuru na nke m ga-enyenwu maka mmeghe enyegbu gị enyegbu nwanne m nwoke sị ụmụ ya onye chọrọ inwe comfort ọ pụọ o nwebe comfort mana na be ya kịta onwe ya dị ka no comfort comfort Hmm? na na be ya no comfort
nọọ ịnụ ya nwanne ya kwu nọọ no comfort nọ abụo onye ọbụla enwebe comfort n'ime onwe ya i were were ndị aka gị by then i were aka gị comfort zuo onwe gị mana ọ bụrụ na ọ maka be ya ee no comfort. ọ ya maka na comfort gị Taa. ọ ya ga na comfort gị na be ya unu ejikwa ice fish wee sikwe Mm. mmanụ niile atikwasị isi ihe a na-esi ugbu a ị mara anyị na-esi no Maggi Mm, no spices mm, ọ na- ọ na-ebuzi oke iti anụ na azụ Mm, okay no Maggi no spices o mezie itiezi anụ na azụ Mm, mm. o nwe ụtọ n'ọ ka e si sie mbụ

ọ ya kegidere mmadụ nke na amamihe gara wee kekọcha ihe niile o nwere ka o kechara mmadụ kwa mmadụ ka o kechara
regret by yourself wee bịa wee bịa sị gị ka e zu ike ụbọchị okike mmadụ ezughị ike mbọsị okike ya maka ihe na a na-agba chukwu mgba a na-agba chukwu mgba na take time na take trouble maka na a na-agba chukwu mgba a hapụ nke a chukwu kwuru tii nke ha ma a sị na ọ na-eme ihe Jehova kwuru tii nke ha kwuo ka ọ ga-esi dị kọwaziere anyị reason ọ ga-eji abụzi mbọsị ụka ee e were nwekwa ekpube ee e were nwe emume ha na-eme ee wee sị ka e werezie ya ka e were wee tizie na emume nke a mgbe ọ bụla a na-apụta na ha ha e were bana emume nke a na-eme bụ emume ife arụsị Nke a- e wee sị ka e were were ya were febe chineke ma niile efe mana na ihe a kpọrọ ya bụ Sunday o nwere ndị nwekwu ya Yes, Sunday. ụbọchị ofufe anyanwụ o nwekwa ndị nwe ya
Mm. mana chukwu gwara gị n'ọta ịjụ esi na o jiri ọnụ ya gwa gị o nwebeghị mgbe o ji change nke a
Erichara m ya adị anyị. ọgwụ bile na-agụ Ọ gwụla agwụ gị.

ma ihe a m kọrọ kịta ha nọrọ ebe ha na ozugbo Mm. ha gbagba ya tako maka ha ma na eziokwu asị gị na ị na-ekwutekwuru onwe gị abụmọnụ mana ha mara eziokwu mana ihe ha mara eziokwu na ha ejetiriri gị ya n'ụzọ nke ha Ya ga-abụ ụbọchị Onwe gị ezumike. abụ ọnụ. o nwere ihe kwesịrị ime ka ọ gbanwee na ya abụzị taa bụ ụbọchị ezumike ọ dịghị mana ha ga-eme ya ka ha ka ha wee mee ka ya chọọ na ha na-agba chukwu mgba ya kpatara o ji wee bụrụ na chineke bịa chịba n'ozuzu oke o nweghịkwa onye ọzọ ihe niile a gara ekwu ga-abụ n'aha chukwu god ya nọ ya ga-abụ everywhere nga ọbụla ị nọ nyanwa
ebe ọbụla ị nọ fee afa nya ka o jiri sị gị na mgbe ya ga-abịa ọzọ na ya na-abịakwa ọzọ na iwechighata ntọala David nke ahụ furu efu na ya na-abịa na iwechighata ya azụ gịnị bụ So, ntọala ọzọ- David ya ma ọ sị gị na ọ ga-abịa nwachukwu gịnị bụ ntọala david ya ya mbido mbido gboo david mbido Usoro. gboo usoro david ka e si efe chukwu kedu usoro efe chukwu david ya ọ sị na ha emebigo ya ole ndị emebiri ihe ahụ ka ị nụ n'ọnụ m taa ka ọ- ntọala david anyị ewechighị Ya- ya.
ya- ọ na-achịghata azụ
ndị ọbụla ga-ala n'okpukperechi nke ha anyị nwa na-ekpe n'aha chukwu okike abịama o kesịrị ụwa Chi anyị. niile ọ sị na ya kere ụwa niile were chi ha ga-efe dị n'iche n'iche were nyesịa ha mana ụnụwa bụ ụmụ Izrel na mụwa ga-abụ chi nyere ụnụ bụkwa na ịma ọgụ ị mara ya salvation is of the Jewish alone no onye na-emezikwa ka a gbasaziri ya mana anyị na ya Mm, that's Mụ what- nwa ya bụ chi
dịrị unu nwa ụmụ nwa.
mana mụwa enyecha ndị ọzọ niile chi ha ga-efe mana mụ nwa ga-abụ chi dịrị unu mana taa chi ndị mba ọzọ ahụ Ka anyị na-efezi. na-efe. chi ndị mba ọzọ ka anyị na-efezi nwaanyị ahụ eburugo chi obodo nna ya bịa ilesi anya ebe ebe ha si Onye nọ n'akụkụ nụ ya na-ọsị iwe na-agbakwa ha mgba iwe Anyị na-agba abịa "Eh, eh, abụọ onye ahụ na enwe m ike ịgba gbara ya mgba eziokwu ka anyị ọ bụrụ m na-ekwu. debere ya ọ chukwu nwe ya Yes. mana ihe m na-ekwu bụ ihe a na-achọpụtasị
Eh, anyị ga-agbụ na mgba mkpupe
mkpupe onwe ya karịrị revelation ọ gwụsịa
ha dị ekwe eje ebe ahụ Dubi, ikwere ihe ya gụọ enu gụọ n'ụwa gbajiwe ego dị na revelation mkpupe onwe ya karịrị mkpupe n'ihe ọbụla mkpupe na nwunye onye mere ahụ e rewe mmiri ahụ na Abakaliki mana mmiri a bụ the best so far m fụnugo na mmiri Braiko onye Ọhọfịa Agba adị m aṅụ mmiri ọzọ na-abụrọ ya ọ kwụrọ m ụgwọ mana m mere ekwu maka mmiri a ọ ihe ọma ndị Igbo na-emepụta chi m ya soro ihe ọma ndị Igbo mepụta onye akwụ m ụgwọ even onye akpọbeghị m na phone even o butewere m mmiri a ebe a ofu even ofu packet mana ana m aṅụ ya maka na ọ mara mma o jere ịrụ ya rụọ ya ka onye ọcha ga-aṅụ ya onye igbo aṅụ ya standard na ya mgbe m jiri wee fụ ya na Lagos ka m ma na ọrụ dịkwa gaa Abuja fụ ya ka m ma na o melitewe Ọ dịkwa na Port ọ ya dị mma onye ejenwu competition na Port Harcourt na Abuja kpefuru ya braiko ị fụ ya gori ime nwoke chọ ngori ọhụrụ ọ bụrọ ma e nye m ego mba ma ana m agwagodi gị asị ihe onye igbo mere mara mma anyị fụrụ ụzọ ọ rụrụ ya nke ọma onye igbo nwe ya a mụrụ na Delta State side ya motive m dịkwa ka ọ dị ị fụ na ebe ọ bụla ị nọ you can invest ya bụ na ihe ị na-eme na-aga aga n'eziokwu were circle okirikiri ala igbo be anyị ebe a ebe anyị nọ bụ igbo ịghọtago n'eziokwu